daalụ nke izizi tupu anyị aghọta ife abụkwanụ demokrasi nya usoro ọchịchị ọ ga-adịkwa mma ka anyị metụ aka n'usoro ọchịchị ndị ọzọ ka anyị wee ghọta ife abụ demokrasi wee chọpụtakwuazi na ọ nya kachasị mma n'usoro ọchịchị niile enwegoro n'ụwa nke mbụ enwere otu usoro ọchịchị a na-akpọ ọchịchị nke ofu onye nke ndị English na-akpọ monarchy ofu onye na-achị dịka etu e si nwee eze nwanyị Elizabeth n'obodo England ebe a nwekwa usoro ọchịchị nke mmadụ one ma one na-achị nke a na-akpọ oligarchy mmadụ one ma one gbakọta fa sị na ọ fa ga na-achị obodo achị country na-ekwu ife na-eme na ya ọ bụghị igwe mmadụ na-arọpụta ndị dị etu afụ a na-akpọ nke anụnwa oligarchy nwekwazie usoro ọchịchị nke ịtọ a na-akpọ ọchịchị ọha na eze nye onye ọbụla ọkwanụ ife bụ demokrasi okwu sitere na eh, eh, Greece demos kratos eh, rule of the people ọchịchị ọha na eze ya ife ọ pụtara bụ na ọha mmadụ niile na-agbakọnye aka họpụta ndị na-achịfa ọ nya ka eji akpọ ya demos kratos demokrasi ee ọchịchị anụnwa bụzị n'ụzọ ọchịchị taa nyanwa bụ ọchịchị kasị mma mana a bịa na ala igbo maọbụ na naijiria ma ọ n'obodo afrịka ee ọ bụkwanụ ife a na-akpọ demokrasi ka anyị nwere ee maka ife na m emego m nebanyego anya n'usoro ọchịchị dị iche iche ọtụtụ arọ o sokwa na ife m dere na ife ndị English na-akpọ research nke m megoro arọ one ma one m mere ife fa na-akpọkwa doctoral program ya ee eh, m chọpụta na ife a na-eme ma n'obodo anyị nọ ya bụ England na ọbụghọ demokrasi ka e nwere ife anyị nwere bụ patikrasi pati ndị mmadụ ga-agbakọta bido political parties si na ya wepụta ndị na-achị achị ife ọra mmadụ na-emezi ya bụ ibinye aka na ndị fa wepụtara nya ọ bụrụ demokrasi ma a sị sị kwube ekwube na ife m kpọrọ pati krasi nya a bịazie na be anyị ife batara o ji enye nsogbu eketa o ji ha wee bụkwuo eh, demokrasi ka anyị nwere mana pati krasi bụ ndị oshi ndị ama ndị omeketọrọ ndị zutere ego ga-agbakọnata bido political party zọba ọchịchị o kwugoro maka o nwere onye ọ gbara afọ oge a ee ezikiel gbagoro mbọ na-ama na onye ọghọrọ na eze mana ezigbo mmadụ mana o sieri ike ịbanye n'ọchịchị bụrụ gọvanọ obodo o si na ya steeti o si na ya maka ifi na ụdị usoro ọchịchị e si ahọpụta ndị ọchịchị ee ọ ife mesịrị m wee nebanye anya sị ife ga-azọpụta ndị afrịka obodo afrịka dị iche iche naijiria o nwere usoro ọchịchị ọzọ m wepụtara a na-akpọ ya oge m mesịrị this research a na-akpọ ya cooperative collegial democracy democracy without tears etu a ga-esi usoro a ga-esi wee na-ahọpụta ndị ọchịchị nke mbụ ọ bụrụ ndị a ga-ahọpụta bụ ndị ma ife ndị nwere nka nwere ọgụgụ isi nwee olileanya hmm? obodo ọra mmadụ ga-eji aka wepụta ọ ga-esite n'obodo were gbagobe wee ruo na federal level nyanya collegial or step by step leadership selection ka ọ ghara ịbụzi ndị oshi gbakọta e bido political parties eh, ife nke a ji enyekwa nsogbu kịta bụ okay naijiria ga-arọpụta ahọgharị ndị ọchịchị n'arọ 2015 ebidogo kịta na-akpa nkata ya ndị nọ na gọọmenti ahapụzi ife ha ga-eme ọ bụrụzie kwa oge ị na-azọ kedu ịnọ n'ọchịchị onye afụ banye n'ọchịchị ọ kpabakwa nkata azụ ịnọ ya ọkpụtọrọkpụ so ọ bụrụzie ife a na-alụ ọ bụzịrọ a nọdụ ka ife anyị ga-eme wee dozie obodo ka obodo dị mma ya n'isiokwu ọ bụrọ demokrasi ka afrịka different african countries nwere ma naijiria maọbụ n'ala igbo ọ patikrasi na-emebili anyị ife nnukwu ee na oge igbo mbụ ife m chọpụtara igbo mbụ ndị igbo nke a na-asị na gris na grik na demokrasi bido na grik a asị ka ọ bụ ndị igbo nwere demokrasi ee nke ụfọdụ na-akpọzi kịta ọhakrasi hmm? ndị ọzọkwa nke fa yiri nke igbo afụ fa na ya igbo nwere ofu ife bụ ndị kenya ọ ife ee eh, m chọpụta oge m na-agụ akwụkwọ na-eme ife ndị obodo a na-akpọ research gosiri m na e nwere demokrasi democratic system na obodo afrịka dị iche iche hmm? na ọ bụghị demokrasi abụghị ife bịara abịa n'afrịka maọbụ n'ala igbo tupu ife adịkwa mma nke a bụ nkwekọrịta ife m kpebiri n'onwe m ma na eziokwu tupu ife adị mma na na afrịka na ala igbo na na naijiria anyị ga-ewepụ anyị ga-akwụsị ife anyị na nya ife anyị nwere kịta ife anyị nwere ike ịkpọ liberal eh, democratic system or liberal party democracy party nya e nwere ike ịhọpụta ndị ọchịchị etu- eh, weta usoro a ga-eji na-ahọpụta ndị ọchịchị ghara ị na-enwezi party party democracy, Political Parties, ọ na-enye anyị nsogbu nnukwu kịta ọkwa m fụrụ ya dịka ọgbakọ ndị oshi ndị agamefu onye banye na political party ọ bụrụ gọvanọ ọ bụ ọ baa na house nwantịntị oge ọ bụrụ millionaire ọ bụrụ billionaire so ọ bụrọ ife ọ bụrọ ife obodo naijiria ma obodo ndị afrịka ga-eji wee gaa n'iru ya na anyị ga-emebirịrị ọtụtụ ndị ekwugo okwu ya ọ bụrọ sọ mụnwa ọtụtụ ndị nchọpụta ndị mmụta ekwugo okwu ya ma ndị afrịka ma ndị abụrọ ndị afrịka ee ha ekwugo okwu ya na belụsọ anyị ọ gbanwere ụdị ọchịchị a o nwebere o nwerọ ebe anyị ji ji iru aga iru maọbụ azụ aga ya nke a bụrụ ee ka ọ ha m ee, kịta maka ife gbasatalụ ọchịchị ọha na eze nke ndị english na-akpọ ma a na-akpọ democracy